akuluakulu asayansi alosera kuti zaka 1000 kutsogoloku malo onse pa dziko lapansi adzakhala ocean carbon dioxide akachuluka amapanga namondwe mulungu anayika mitengo ndi cholinga izidya carbon dioxide lero tikuwononga chilengedwe ndipo anamondwe akubadwa tinapanga ndege mafakitale magalimoto zonsezi zimayendera mafuta ndi kumatulutsa carbon dioxide mapeto ake temperature is rising nyanja zikukula ndi kumasamukira kumtunda komanso anamondwe akupezeka paliponse by 2050 madera ambiri adzakhala pansi pa nyanja mwachitsanzo mizinda ngati jakarta lagos mumbai ho chi minh ku vietnam adzamezedwa ndi nyanja pa chifukwachi asayansi akusaka njira zopulumutsira anthu taona ena akufufuza mapulaneti kuti anthu asamukireko anayesa mercury pulaneti yoyandikira kwambiri dziko lathuli ndikotentha kumagwa miyala komanso tsiku limachedwa kutha mwachitsanzo miyezi iwiri ya ku mercury imapanga tsiku limodzi kuno ku africa venus ndi desert yotentha kwambiri kumapezeka sulfuric acid carbon dioxide ndi volcano anthu sangakhale malo amenewa jupiter ndi dziko la namondwe gasi komanso mphepo ya mkuntho ku saturn kumapezeka ziphaliwali zoopsa masaikoni ndi poison maplaneti ena ngati neptune uranus konseko kuli poizoni ndi anamondwe malo amene anayeserako ndi mars komabe kuli vuto la madzi carbon dioxide radiation mwachidule mulungu anatipasa dziko taliwononga podula mitengo lero tikusaka kwina ndi cholinga tikaonongenso ndi inu pano zaka 70 zatha asayansi akusaka malo anapita ku mwezi ndi kumaplaneti sanapeze moyo 2020 lazarus chakwera anapasidwa boma waononga chilichonse ufumu wake unathesedwa pa 10 juni 2024 kodi wakakamira chani akuluakulu chilima ataphedwa anamugonetsa ntchire amalawi anakwiya ndipo chakwera anasiya kulandira ulemu ngakhale zolankhula zake ndi zopanda ntchito amanena chinthu lero mawa kupanga zina akuti tigwirizane chikhalirecho polisi ikuteteza anyamata azikwanje akufuna free and fair election mbali inayi akuyika maidi ya feki mu smartmatic akupempha amalawi tigwirizane chikhalirecho akulimbikitsa tsankho ku central region dr saulos chilima anaphedwa chifukwa chonyalanyaza democracy ikuwonongeka chifukwa chonyalanyaza tikachita masewera mdziko muno muzalowa nkhondo chifukwa chonyalanyaza
ine sindinali ndi makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies amalawi sakufuna chakwera wakupha anapha chilima pamodzi ndi anthu 8 amalawi sakufuna chakwera wakuba waba 600 billion ku nocma 1.1 trillion ku mera 151 billion yasowa ku road fund administration pamene dpp imachoka mboma inasiya ndalama zokwana 1 billion us dollars ndikunena pano tikusowa 5 million dollars yogulira mafuta m'midzimu anthu akungoyenda kusowa kugula fetereza ndiye tikudabwa kunena kuti mukufuna kubera chisankho mufuna chani mufuna muphe amalawi osachita bomba anatsanzika ulendo wa ku dubai kogula mafuta mmalo monena chilungamo akuluakulu ndikupita ku independence celebration anditumizira transport koma ndikafika kumeneko ndikapempha mafuta koma yeyu akuti yayi amalawi ndikukagula mafuta ine akashopu anditumiza transport lero wabwerako chabe awauza chiyani amalawi kuti mafuta akupitirira kusowa ku dubai kuli mpunga umatchedwa rice biryani amauthira ziboda za ngamira chakwera anapita kukadya rice biryani koma ndikumanama kuti akugula mafuta chabwino ali kuti petulo wa ku dubai mwabwerako ku united arab emirates tinakuonani muli ndi minister of investment munapita kukakumana ndi director wa abu dhabi fund kumene mumapempha ndalama mwachoka kumeneko mumaonera magule ku independence celebration sitinaone pena paliponse mukusayina dilu ya mafuta akuluakulu lazarus chakwera is a man